bwino ndikofunika kukapezera bwinobwino ndikakonze ka nyimbo ka skc ah, I'm just wondering kuti ah, aja amadandaula za kufa kwa skc anthu omukonda skc aja ali kuti eh? Pilo international afusa ali kuti ah, ah, ndi ndani awa amalira kwambiri za skc ali kuti awa amadanda wati mwatiphera wathu eh, chani chani muli kuti tadzukanitu nthawi ija ndi ino yoti tipeze chimene chinachitika anthu aja munkali ife munachita kummenya ameneyi munamumvera interview ya Kaliati Kaliati anayankha hey, ndiye munkammenya chifukwa chani mpaka nakumuvula there's a statement that Kaliati makes mpaka nakumuvula mamvula eh chani chani tabweranitu if you want to find out what happened to skc the things i'm finding out are very worrisome you know polisi yomwe inayamba kufika pamalo pamene panali skc officially mukuiziwa kuti ndi- ndi andani who was in charge of that police eh, group yomwe inayamba kufika pamene panapezeka skc in quotes pamene panapezeka skc in quotes group imene inayamba kufika mukuziwa kuti ang- who was in charge who was the commander of that group of that command eh, who was in com the commander of, of that group of, of, of, of officers ndi nkhani yayikulu kwambiri nkhani ya lero ndi ya rape rape is a serious issue chimene chandiyambisa kuti ndiyambe kukamba za rape from nowhere so people people need to understand this anthu mukuyenda kumvetsa kuti kodi kamangira what is his issue my issue ndi chilungamo i fight for justice i've been uh, a pro justice person forever uh, i've been fighting for justice you know i've been fighting for justice now i i am an advocate for justice but there are things that prevent justice from happening and the corruption

Everything that I discuss, it relates to access to justice. It relates to the pursuit of justice. So if you have a plastic brain, uh, yonena kuti sichedwa kuwira sichedwa kumyata kukangotenthe kangotentha pang'ono basi mapezeka chayamba kumyeta mutu wanu wayamba kumyeta ngati uh, plastic ya rk uh, rk plastics that's, that's your business komano nkhani imene mapanga ineyo ndi yokhuza justice kuti chilungamo chiyende ngati madzi that's my area kuonetsetsa kuti chilungamo chiyende ngati madzi now katangale amapangisa kunena kunena kuti ah, chilungamo icho chisaoneke that's why the cartel ngati Chilima ngati Chilima anaphedwa the same people that are rizati amene amapangisa kuti katangale aziyenda ku Malawi kuja the same people that ali ali ayesesa kuti chilungamo chimene chisatuluke so they are the same people amapwetekana okha koma imakhala nthawi yonena kuti mmoti mbanje apwetekananso okhaokha so if you don't know this you need to open up your eyes Chilima uja ngati anaphedwa anampweteka ndi anthu omwewo amene amapanga the beneficiaries of corruption so they are not si anthu wamba hmm? because chilima uja ineyo chilima wonse chilima wonse so people think kuti ndikamanena kuti chilima ankaba anya ndimamuda chilima I, i hate chilima i don't I, I, i hate injustice so if, but in this context where the country is doing an investigation kuti za Chilima zinakhala bwanji imfa ya chilima kuti inali ngozi ngoziyo inaenda bwanji panali negligence what level of negligence was this a criminal negligence you know now, now within that context ndi pamene ndikunena kunena kuti anthu tikuyenera kuti titsegule maso tisakhale limited kuti eh, anamupha chilima ndi chakwera ah, muya you should open your minds because a dpp atha kukhala ndi amene anamupha Chi- chilima a udf atha kukhala ndi amene anamupha chilima aford atha kukhala anamupha chilima ndiye mwina mufunsa akamangira chifukwa chani lero lino mwayamba kukamba za dpp pamene nthawi yonse tonse timayang'ana kuchani kuboma la nthawi imeneyo tikamapanga investigation ya homicide aliyense amakhala suspect you know aliyense ndi suspect Komano timapanga focus kwambiri kwa boma limene lija achakwera ndi anzawo chifukwa choti iwo aja amene anali ndi kuthekera kwambiri I- i- amene aja ndi amene amaonekera kuti aha anthu amalimbana naye chani chani tayiyedzeka you know those kind of statements that were da- those statements were dangerous tayiyedzeka achilima timaliza Eh, people were speaking on podium kulimbana ndi chilima and the, the fact that Chilima was answering criminal charges uh, ku- built from corrupt practices to the extent where then he says no bweresani uh, pali madocuments ankasainidwa ine sinasainirepo document ina iliyonse ya, ya contract amasainira ndi achakwera that's what chilima was saying and he says uh, uh, uh, ndizaulula atamusiyira nkhani ananena kuti ah, nthawi yake ndizaulula now that gives a reason why people would want to kill him the army generals had a, uh, a reason to kill chilima The army inuyo asilikali ankhondo aku malawi majeno oyang'anira asilikali mnali ndi chi- you had the, uh, uh, uh, uh, a reason to kill chilima because akanakuyalutsani chifukwa chakatangala amene mumapanga ndi zuneth sattar inuyo achina profesa dan kuwali munali ndi zifukwa zimene mukanampanga betray chilima chifukwa choti anali ndi akanatha kukuululani so you should be investigated thoroughly the committee should ask you questions that you should explain you should be cleared ngati niyo simunapange zinthu tikaona kuti ngozi inachitika ni ngozi chancha tione kuti ngozi ido sinachitika ni ngozi palibe zongodusa moyera so mumapanga komiti muona ngati kuti basi mungu apakapaka malawi Ko- nthawi yake sinoyo with this page will make sure that you say the right things you do the right things report ija mufuse mafuso oyenelera you should ask the right questions tangoyamba chabe eti mesa mmati mmafuna kuti chilima anamupha ndani muziwe kuti chinachitika njani kapena kuti zinachitika bwanji ndetu zimene zozotu you have to ask the difficult questions guys hmm? You- umayenera kufunsa mafunso amene sitili comfortable kuwafunsa mafunso amene amatipasa mantha mafunso amene amatizizirisa thupi ndiye zichilungamo chimatuluka pamenepopo inuyo achina felix njawala mumayimba pamenepaja pa pansanja ndi kanyimbo kanu kamvesa chisoni kufuna kuwalilisa anthu misonzi nthawi ino ndiyogwirano ntchito kuti mukhale an- amboni osati kufufuza inuyo you are too, you were too close to chilima for you to be a proper uh, investigator you can't be independent you can't investigate independently because muli ndi specific interest So you should be able, we need a Malawi

So you as a Malawian politician, as an intelligent person, Felix Njawala, ngati munthu amene unkamkonda SKC, you need to rise above what a common Malawi is looking for if it's the wrong direction. Kuti okhale mu committee muja. You are not going to do there independent because ulindikalira anthu amene ukupanga target. We need people that are independent, that are, you know, and all that and all that. That investigation, if we are not serious, we're just wasting our time. Nkhani ya lero ndi yokhudza kugwiririra. Now kugwiririra kwabwera chifukwa cha chani. Ine ndikupangiseni connect ya criminality and cartel and corruption. Mukayang'ana bwinobwino anthu amene amapanga zinthu zoyipa ku malawi ndi omwe omwewo o uh, tom chiumia tom wachoka ku america wayankha milandu yake kenako yambakata amamukamba you know who was supporting him ku kuchani ku mufusane mufusane ndi a cartel anu ndikuziwa apa mulipo mukuonera ndakuonani magaizi a cartel ku cartel kwanuko mukambirane tom chiumia amapasidwa ndalama asapoti mkazi wake wa tom chiumia the time that nthawi yonse imene Chu- uh, tom was in prison zake zake akuyesesa kuti network yanga ithawethawe koma sizitheka madolo ine sindipanga give up i have enough evidence more than enough diu diu diu diu maumboni diu diu owonesa kunena kuti zuneth sattar amapereka ndalama kwa chiumia tom mgwiriri uyu rapist tom the rapist amalandirabe ndalama kuchokera kwa zuneth sattar chifukwa chichani zuneth sattar amampasa ndalama uh, tom tom was running uh, malawi 24 ija amapanga run news media manager and he had information yambiri ya zuneth sattar and zuneth sattar used amaziwa kuti tom ndi chigawenga obviously. So he was a, a, a, a an important person to protect, uh, to keep in his mujeni mwake, in his arm, eh, mukhwapa mwake, eh, amamwika mukhwapa mwake tomuja, mpaka nali kundende. So Sata is a very loyal uh, criminal. Akakhaluwa panganaye deal. he doesn't betray you that's why Sattar is still controlling the, the, the economy ya ku malawi that's why madilu be akumampasa inu mukuona ngati kuti munthu oti akumuzenga milandu chifukwa chani anthu aja akufunabe kumpasa kuma- kumampasabe ma ma ujeni ma contract because he pays people well and he he continues ati anali ku england Leeds uh, Tom kundende tinati tipange investigation ya ma cameras anthu a Sattar amapita kukampasa ndalama kundende mkazi wake wa Tom amapatsidwa ndalama so that's why mkazi wake sangamunyoze ka nkhani yake ndi nthenchede ka ndi nthenchede hmm? dinyero eh, kuti kakhala ku ujeni ku, ku, ku, ku, ku nzuzu kunoze timati dinyero eh, eh, chinchelechele ichi eh? ndalama zimapita abe kwa china Tom aja ama jab za Sattar amene ali kumalawi kuja akumenya madilu a achina Sattar amene aja ndikuti kukateo kuja ali ndi malo achina achina Tom aja so anagwiririra as part of kuti he gets away with things kumalawi tom uja wagwiririra atsikana angapo ma information amene ndili nawo ndipo akutulukira so kumalawi kuja amene uja timmangitsaso amangidwa what we just need is to get, a, to get rid of uh, uh, Lovemore po chikopa when we get rid of po chikopa then we will then start uh, cases against tom tom uja kumalawi kuja sudzakhala ndi mtendere sitilola zimenezo wamva iwe nyambakata anthu amakunena atsikana azimayi kaya ndani ndani amakunena chanchanchanchani iweyo uh, alice

kanthu. Oh, Pido akunena kunena kuti exactly ndi wogwirira amangidwe. Good job. I know one story about him ananyenga mwana wa 11 mwana ati 11 so pido azi eh, nkhani inanso imene titaitenge yokuti tom uja ananyenga mwana anamgona mwana anamugwiririra mwana wa wachani wa zaka 11 Uh, ah, so sitikusekerera pano pa zigawenga zigawenga kuMalawi kuja zimapangidwa praise zimapembezedwa zimanyambitidwa mapazi not anymore not, on, not our generation not at our watch inuyo inuyo inuyo zigawenga inuyo tithana nanu tithana nanu muza mukamamwa mowa mowa umene uzimalowa mmakosi mwanumo uziwotcha pakhosi panupo uziwotcha mowa umene mukumwa ku elolonji ku ku bala yawo a Paul Nakita mowa umenewo uziwotcha pakhopa uzikhala ngati ufuna kutulukira papa mowa umenewo sumakoma mowa umene musiya kumwa mukhala sober amene pompano chifukwa inuyo mwakumana nazo ndipo mukumana nazo tikumangani ku polisi yathu poti polisi ijatu ndi yathu the majority of police people so uh, you know one of the things that have, has happened uh, according to god's grace eh? kuzera mulungu mmene amapangira zinthu zake zonena kuti panopa ndili ndi information chonchi ya ku police corruption yomwe ikuchitika ku police uh, and corruption imene imachitika ku police yayikulu ndi yonena kuti ma junior police officers amaponderezedwa akamagwira ntchito ma allowance aja azikuluakulu angodya ma officer in charge a administration aja njani akuwadyera police so police yonse ija yakungana ine ndi kumalawi kuja kumene kuja anthu amanena usabwere kumalawi nyanjanyani you don't know The, the police protects me, would protect me. Of course, I don't want to take unnecessary risk. Koma nima kuzu. Police head, police ru ama inesa police ni ma junior officers. Amena maziwa, ama tamanga pa ground. Ndi, mabana aja ni mimba zija, ni mimba zija basi. Ana siasa, sama ziwaso kuti information antu aja ama tamanga banji pa ground. ma guys oti athamanga pa ground kuli malamulo how you are supposed to promote people how you are supposed to, to, to award people for their work sizikusatidwa zingoyendera ndale eh, ma- mitundu tanja so anthu a polisi akwiya the police are angry kumalawi kuja apolisi the majority ife kumalawi kuja ndipeza information i will tell you everything koma ndalowa panopa mpolisi muja information yonse ndikuziwa kuti chikuyenda chonchoncho ndikathana ndi polisi or when i make progress armynso nayonso kuliso kumene kuja kwa asilikali amene kodi mwakhala mukumva ineyo kunena kuti anthu amapita ku uh, ku peacekeeping mission koma ndalama zimene amalandira ndi zochepa si zimene zimene mukuona ngati asilikali aja sali mbali yanga asilikali aja ali mbali ya kamangila ka because god created us as people that should look for justice anthu mulungu mmene atilenga anatilenga ndi njala ya chilungamo That's- ndi kasatana kamene kamazabweresa kuzikonda chanjani kumakhala kuti mafuna ndizipondereza koma god created us to pursue justice to be angry when there's injustice so ku, even ku military kuja just ndangamba mention ndango i've just mentioned one issue ndangofotokoza nkhani imodzi ya peacekeeping mission ana masilikali aja amaponderezedwa the army kuli katangale ma general aja amadya ndalama zimene achina profesa uh, uh, uh, dan kuwali amadyera masuku pamutu anthu un imapereka ndalama so this injustice is globally uh, it's international it's, it's, it's re- recorded you know it's on record there are documents and there's uh, thousands of uh, uh, uh, military people amene adyeredwa ndalama zawo akapita ku peacekeeping mission so you think kuti the military would allow kuti anthu andipange chipongwe ineyo you think I, ineyo i've got a lot of power my power is justice everyone pursues justice aliyense amafuna chilungamo ndi your statements kutukwana kwanu kwa pa facebook you think that is uh, something that scares me or kuopseza kwanu kwa matext hey, iwe tikupanga chipongwe you think that scares me the military the, the chunk 80% of army want their justice afuna ndalama zawo azilandira mmene zimayendera ndalama zimatulusidwa zochepanso ndalama zake koma zimadyedwa ndi azakuluku so panopa ndikupanga kaye zaku polisi kena kuti tilowa kuchani ku army army ikuziwa kale army panopa ingotolera diu diu diu diu ingokusunga information kuti data ili chonchi tanjani zonsezo and un is already aware we have already letted our colleagues ku un united nations justice is here to stay anthu alandira chilungamo katangale amene amachitika ku malawi amasokoneza zinthu zambiri you know and ndimakhala odabwa kuti even ma gender activist ma organization a gender sakundipatsa ndalama because anthu ambiri akugwiriridwa kumalawi kuja and akugwiriridwa sakulandira chilungamo chawo anthu enieni amene amakhala ama, ama akuti akugwirira samamangidwa koma 60% ya anthu amene amamangidwa ku ndende on rape on kugwiririra amakhala anthu onena kuti angonamizidwa do you see the irony anthu amene ndikukuwuzani ine kuti mukapita kundende kuja listen to this how How strange the world is. How strange the justice system works. When you go kundende kuja mukapeza kuti milandu ya anthu ogwiririra the convicted ones amakhala most of the times ankhalamba amakhala anthu oti kuti ukayang'ana kuti awawa ulo kutota angatote awawa no on a serious note umayang'ana nkuona kuti awawa amatota amatota ayambira pati no this is serious this is not to say kuti kulibe nkhalamba zoti zimagwirira ali ziliko nkhalamba zomamwera mthubulo ana ndikugwirira nkhalamba zopusa kwambiri ndipo zimayenera kumangidwa koma 60% of people that are serving defa- uh, uh, uh, uh, milandu yogwirira ndi anthu oti anangonamiziridwa ananamiziridwa uh, pamudzi kuti anthu anaona kuti ah, ababa amene anamgwirira ati mwanayu ndi ndi koma ndi breadwinner so they wanted to protect or anaona kuti ah, abambowa ah, ah, ah, aba- abambo andi amene amasunga minda pamuzi pano then we want to- tigulise minda nkhalamba ija imakana zogulisa minda Minkha- nkhalamba za nzeru zapakhomo zimakana zogulisa munda kuti ti- tigulise minda bwino amaanamizira mlandu wa rape kuti mwana uja wagwiridwadi koma wagwiridwa ndi munthu woti walungalunga osati wokalamba then amatani munthu uja amamangidwa o amapezeka kuti munthu uja um, pali zambirimbiri zimene zimachitika kuti anthu amene ali wokalamba anamiziridwe kugwiriridwa Nde irony imene ili ku Malawi ndi imeneyoyo. 60% of people amene ali ku ndende nkhani yogwiririra mukaiona bwinobwino nkhani yake imaoneka kuti anthu sanagwiridwe, pamene 80% ya anthu amene amagwiririra ah, they get away because of corruption they get away because of and I've met a lot of instances, a couple of inter- instances, and I've re- of course I've reached out to the state, I've supported where I could support,

nkhani yoopsa kwambiri imene anthu simukuiziwa ndipo sikukambidwa pakadali pano ndi nkhani yokhuza uh, uh, kugwiridwa kwa ana amuna chifukwa chonena zokuti mu society mwathu muli anthu amene amakhala interested ndi amuna anzawo you know or akazi anzawo and ngati society tili ndi ka we li- we- tima ti- ndi we run away from the reality sitifuna kuvomereza zinthu zimene zikuchitika pali azibambo amene amafunanso azibambo anzawo alipo izizi sizokutiso kuti chanchani i mwikho chanchanchanja eh, chabwino mwikho koma zilipo eh? mwikho ndi umene ukuchitika uh, pali ana achimu- amuna achinyamata ma teenagers amene ali attracted ndi ana achimuna anzawo ma teenagers they are all that kind of scenario and then pali azibambo ngati achina tom ana amuna aja amatha kuwagwiririra ndipo ana amuna akugwiriridwa and zinthu zikutani zimangosekeredwa sizimatuluka pali ma instance ambirimbiri amene andipeza ana amuna amene akugwirira so it's a crisis we need to wake up today sindikufuna kupanga focus on rape ya ana amuna amene akugwiridwa ndi anthu aamuna you know because timanena hey maufulu hey aziba azimai hey ana amuna akagwiriridwa hey simukumayankhulapo chanjenje koma ndaona li actually azibambo amagwiriraso ana amuna hey eh, men to men violence you know you know men to men violence it's huge and it's happening and it has been happening for years you have no idea and that's where i have an issue anthu amene ali

It's a way of protecting the children. You see, Europe, if we have a chance, as Africa, as Malawi, we have a chance to learn from, from Europe. Europe, especially, use, just use example ya church. You know what happened ku Europe, where? ndi onena kuti mpingo unazagwedera wakatolika chifukwa chonena zonena kunena kunena kuti chichewa bwana okay mpingo wa katolika unazagwedera ku Europe ponena zoti ansembe anapeza kuti amagwiririra nda ana othandizira misa amagwirira ana othandizira misa nthawi imeneyo anthu amaona ansembe aja kuti ansembe sangakhale ndi chidwi chimenecho komanso chidwicho amaziona kunena kuti chidwi sichingakhale pada pa ana amuna the moment the revelations came out anthu amene anakhala kugwidwa for years and ages zinapeza kunena kuti chani um, zinaonesa kunena kuti mpingo uja uh, anthu in the church komano amalandira uh, nkhaza zosiyanasiyana um, akuti katangale ukamaliza ku polisi ndi ku army ku military upitenso ku malawi consulate general in south africa akumatenga pro processing ya yeah. za ku joni za ku joni zosandidikiraso kuti ndi ndimalize ujeni eh?

you know uh, the new uh, we take advantage of the new people that have been appointed kupita ku south africa they, they need to work kuti kumalawi kuja anthu amene ali ku south africa chikuchitika ndichani vuto ndichani so we, we need to, to use the recent even though tisakugwirizana ndi ma appointments amene ajawo koma anthu aja kwina atumikire malawi You know, now we have new people within the consulate ya South Africa, ku embassy ya South Africa, eh, eh, representing Malawi, Malawians. So we need to look kuti mavuto. Sikhala nkhani ya passport yokha ayi, koma even safety ku South Africa kuti. Amalawi zikukhala bwanji? Eh, Amalawi kodi safety, even welfare. you know, welfare ah, Malawi, Tani. What what does the embassy do? So but nobody we know we should hold these people accountable. What do you mean mukati mukapita ku embassy? Mumatani. What do you do? What, what is your passion? I know I mean muli ku South Africa mupangane organize. Mumane leadership, mukali leadership.

to ensure that ma embassy they are working to protect Malawians that are not in the country among other things where you then bring for issue ya ya ma embassy i think ndingoyipangira tsiku lake because ndi issue yayikulu in terms of what it is anthu aja akamapita ma embassy what are they supposed to do there kuti akuyenera abwerese chani anthu aja ati apasire even ma ma, ma ma terms and conditions the way we do cabinet we need to do that as well for ma ambassadors kuti uh, muti malawi ndi south africa what is going on malawi ndi america what is going on Ma- malawi ndi doha uh, ndi ndi ndi ndi maiko osiyanasiyana kodi what are we looking for in this country chimene tikufuna ndi chani in the next five years yomwe dpp ili m'power so dziko ilitu tiyendesa nawo dziko lisayendesa ndi anthu okhawa tiyendesa tonse limodzi eh, tonse tili pa chiwongolero chifukwa uh, uh, pa, pa 25 september ija eti sitinanene kuti adpp mukavote it was malawians come out to vote so tonse tinakavota nawo so tonse tili pa chiwongolero president eh, peter Arthur Peter Mutharika ndi president wa Malawi si president wa a- achewa si president wa alomwe si president wa atumbuka si president wa asena ngati ifeyo kapena amang'anja ngati ifeyo ndi president wa tonse amalawi so dziko lija likuyenera kuti lizisuntha twalo nkhani ya rape ndimanena za rape yomwe ikuchitika pa- pakati pa anthu a same sex there is a lot of cases of children being raped by people that

inu he's a change I know what what is it uh, what is the word not xenophobic he is homophobic yeah he is homophobic uh, uh, kunena kuti mukugwirira ana ndi mukulakwisa is that being homophobic if you are raping children you, that's not and i'm calling out your crimes that's not being homophobic wake up we are not going to be sulu muti opsheza hmm? ku malawi ku magistrate court kuli kesi yam mzungu wa ku netherlands kesi imeneyo do you know how long it has taken why do you think that case has taken that long and munthu uyu amalimba mtima mpaka nakumapanga constitutional case akuti uh, uh, it's unconstitutional uh, blah, blah, blah. where do you think that person was getting courage from So you think the only person that was abusing children ndi mzunguyo ndi wakuneka? You think amalawi sakugwirira ana amuna? Pali ana amuna amene aku- akunyengedwa m'manyumbamo ndi azibambo amene ali maneba abambo a nyumbamo. Cha- That we need to speak the real thing. So azibusa chamakhala hey timadana azibusawo akugwirira ana amuna. and the catholic church needs to rise up kumalawi kuti ionesese kuti ana amene amagwirizira fine i was a wa stefano nali wa ok- okuthandizira misa to be honest no one has ever done has never ever abused me no one has ever abused me sindinganame ku mangochi diocese ndinagwirizira misa ku mangochi diocese palibe wansembe amene ndingamnamizire kuti ansembe akuti akuti or tried to do something ndisaname koma that is not the case for everyone patha kukhala ena ake amene ndithu anagwiriridwa othandizira misa paja akupangidwa zinthu we need to watch we need to watch and make sure kunena kuti ansembe asagwirire ana azibusa asagwirire ana maprofeti asagwirire ana aamuna kaya aakazi koma nkhani ya ana aamuna kugwiriridwa ndi nkhani ya- ya- yofunikira chifukwa choti no one pays attention sizima ndizoti sitima sitimakayikira sitimayembekezera it's unique uh, as it's a unique abuse yoti sitina- sitinatseguke m'maso ambiri it's not common it's not something that we find common so th that's where abuses happen a lot where the blind side it's a blind spot you know uh, uh, boys being raped by men

azibambo amatha kugwiridwa munthu amatha kumwisa mowa kukwikira mata hello you see hello rise up even though i'm trying to bring out everything out there eh? i'm trying all my best to say can you rise up as malawi pali azibambo amene amagwiridwa ndi azibambo anzawo olo achinyamata amene amagwiriridwa achinyamata oti ali above 18 amene akumagwiriridwa ndi azibambo mupita mukutchila pompo kudzera m'mawa kodi inu ku Catholic University. There was a story at Catholic University where mpaka na nkhani imene ija inafika ku disciplinary mpaka na mwana uja kufuna kumpanga suspend that the On the birthday ana aja amagwiranagwirana kupangana zinthu zomwe anthu anaona kuti nzodabwisa and all that but when you look there you know kuti wina anali ataledzera wina mwina anali ata mwina anthu amatha kuikirana ma drug so we have seen it openly as well it's not only the young boys the underage children even the the uh the aged ones the old ones even azibambo nokhanokha mutha kupita ku mowa kuja munthu ndikukuyikira ka drug kupeza kuti m'mawa wake kungopeza kuti basi akuchita zinthu kumadabwa kuti ah, inetu ndagonedwa munthune koma chifukwa ndiwe mzibambo um, kukhala kuti ah, zimenezi nde ndizikanena ndani biologically find out also why there is an uh, uh, uh, uh, people explore like that there's a biological explanation why uh,

as catholics we don't sitimavomereza we don't uh, uh, agree so but i want us to talk about these issues tizikambirana zinthuzi momasuka osamangoti zimenezi zausatana zitizo zausatana Pope Leo wanena unena unena kuti anthu timapanga limit sex i, I mean sin now sin eh, tangoyinena ngati kuti ndi sexual sin kuti sexual sin is what is sin everything else is okay that's where the problem is eh, corruption katangale az- azibusa salalika koma akakumva kuti akuwa akuti ndi agay mpingo achosa eh, choka ah, inu abambo awawa anaba 5 billion eh, achina Noma andale aja adaba mabilion awa anakamanga chechi and a chechi pano amapempheramo eh? you think that is koma muchechi mene muja musangalole kuti munthu wa gay kuti alowemo akuti s- ndi chimo munthu munthu woti ndi gay samulola m'chechi choti chisale anamanga ndi ndalama zokuba the hypocrisy like this is so silly like when you analyze our society let me kuipanga analyze umaziona ndi za uchitsiru let me go now to the main issue um zinthu zimene ndakambazi ndi zazikulu zikulu ngakhale ndangozikamba modusa koma ndi nkhani zazikulu zikulu kugwiriridwa kwa ana ach- amuna kugwiriridwanso kwa anthu achibambo kaya anthu akuluakulu koma azibambo koma kugwiriridwa ati amaja- amanyamula mabaibulo achisale achisale amanyamula mabaibulo kufuna kupepeletsani pano akumanyamula Bi- when bible ili kuti no man chisale paulos no man chisale where is your bible man when you are saying hey, utsiwo ndipo ndiwathira i want you uzanyamule baibulo limene umanyamula ukamapita kukhoti muja uzanene hey, utsiwo ndipo ndiwathira adi achakwerawo utanyamula baibulo amakupepeletsani amalawi ndi opusa kungokupasani ka image that, that is gangster shit chisale is a gangster I mean, you just see how he was behaving nthawi ya ma chisale ndi nzanga nzanga wanga wapatali eti he's a friend from a distance and i know he's a gangster chisale is a gangster he's a gangster that's why nthawi ya ma elections i mean nthawi ya ma not ma elections nthawi yoyankha milandu amanyamula bible chonchi chifukwa amaziwa kuti amalawi ndi opusa kungoona baibulo "Ii, akumulakwira ii, tamuoneni ii amveko chisoni atifali wanyamula baibulo lero akukamba zoti ati akuthira akuwathira anzake tek and chisale said something very very very silly Eh, Deputy Minister of uh, Homeland and Security should never speak stupidly like he did. He talked about security ya ya MCP president. You can't do that on the podium. Like kodi ifeyo. Ifeyo kodi uchitsiru wathu umafika point bwanji? How can a minister, a deputy minister kukamba za how exposed a former vice president, a former president is? Like how do you do that? Inu school ija ndiyofunikira akuluakulu. Like school ndiyofunikira. School is very very important. muwayankhule achisale ndi umbuli wawo kunena kuti sangamakambe za how porous security ya uh, former president ili chifukwa president uja china chake chikazachitika we'll go back to the minister kuti ah munayankhula pa izi munayankhula izi munayankhula ah security yawo tayiona kuti ndi ya porous anthu amene mmawatenga kuti anthu a dpp mmazitama kuti inu anthu a dpp you choose right people you are, in my, you are, you are a, a system you mean achina chisale system okay rape case update ya rape case ya vj ken uh, mfana wa spirituality vj ken mfana wa spirituality life is spiritual banja mwene life is spiritual i'm being attacked Eh yanjani ali akeni. Akeni. So ndingopanga fast fast za mlandu umene ulili. Uh, ndionera kuti kesi imene jako inena kumangidwa akeni. Uh, palibe no two ways about it. Uh, he's supposed to be convicted. Um, I'll be very shocked uh, if he's not convicted and there will not be anything else but corruption or incompetence. or incompetence. Uh, uh, but uh, Cain has to be um, convicted. So Cain, Kani anagona ni mwana wa zaka 15 wa standard 8 ndipo amapita kwao atavaa uniform ya ku primary. What else do you want to know? the case is just it's just it's the case you would Dra- eh, case yodi ya pa i- i- on the platter silver platter umboni wake ndi onena kuti diu diu diu diu kuti su- sangapulumuke iye uja chomwe angapange ndi kuchedwesa mlandu which is what they have already started doing they, they were doing and they have already started doing so kuti muziwe kunena kuti Ken uja ndu ndi ndi ndi mbatata eh? anapanga ma interview a zinthu zizichitika ma pa youtube pa zilipo ma interview amene anapanga anavomera kuti munthu yodi amabwera kunyumba kwake eh, zinayenda chonchi ine sindimaziwa koma munthu amabwera kunyumba kwako mu uniform sindimaziwa koma akuti ukuonesa chimwanacho ali ndi chithako ah ino munthu akakhala ndi chithako nde kuti ndi wamkulu How was that message choose? Make it viral. Eh? Eh? Sharing a picture of the child

when you listen to the story and the reactions there was clear kuti munthu anali mwana you know like zonena kuti munthu anali 15 years old iwo amanena ayi anapangapo chibwezi eh amapezeka kubhala eh ama ndihule that doesn't munthu atha kukhala hule ali ndi zaka 10 the fact and ku Malawi timaganiza mopusa eh? we think uh, zinthu zimenezo people get away with it ah anapangapo chibwezi ndiwakuti anapangapo chibwezi ndiye

pamenepo nkhani yatha zoti mwanayo anavomela kaya mwanayo amakuyamba dala kaya amachita kutumizira ma text kukuuza kaya mwanayo amakutumizira text eh msikana akakutumizira ma text message ndikukuuza ndakusowa ndika ndikabwera uzandipange chonchi uzanditere uzanditembenuze uzanditere zimenezo zopanda ntchito ndi mwana nde umwanawo zimenezo anayankhula chifukwa cha umwanawo chifukwa choti a- alibe nzeru mwanayo sanafike pokhwima kuti angayankhule za nzeru n'chifukwa chake amakuuza kunena kuti ndikabwera uzanditere i want you to kiss me i want you to hug me tight ndi umwana umenewo uchibwana so you need ati kumeneko aise kuli mpanda mbewa mpanda mbewa ati kuno kuli zitseko za mpanda mbewa Eh, so those guys eh, in their statements uh, nkhani ya Cheta mmene amafuna kumpanga present mwana uja ndi hule amapezeka bala yakuti amapezeka ndi mwana it doesn't matter anthu onse amene ngati anali hule aliyense amene wamugona anagona naye atati abwera pa court amangidwa It doesn't necessarily kuti kaya analipo anthu 10 kaya analipo 20 amene anapa- anagona naye before but ndi mwana ndi mwana all of them are guilty ha sindimaziwa it's not an excuse because mwana ha kapena anazipanga present sananene bwana it's, it's your It's your duty as an adult to ensure kuti amene ukugona naye ndi wa of age ndi munthu wamkulu udindo umakhala kwa munthu wamkuluyo you know munthu wamkuluyo ndi amene amakhala ndi udindo woonesa kunena kuti munthu amene ukupanga naye share bed munthu amene ukumuvula when you are making some, when you are undressing someone you should know that that person is to, is of age you know and munthu wavomeranso consent eh? wavomera kuti umuvule ndipo kuti umugone fa wina atha kuvomera kumuvula koma kukana kuti umugone ah navomera kuti koma ndiye iye mwina amamva kutentha amangofuna kuti basi apitidwe mphepo iwe ndiye umamuthandiza yes koma ngati anena kuti ayi musampange chichonse ena ena they would want there are women uh, that just wants to cuddle they want to hug you uh, even even naked they want to uh, azibamuna ah zoyambana zimenezo kundiputa eh, wa- okuputa You only uli ndi mphamvu zogona ndi munthu uh, ngati munthuyo wavomera kuti akufunanso kugona nawe no matter what anavala dress yayifupi amavala minula ndiye eh, ana mwana amene amaputa anthu amavala dress ya siliti kwambiri panti kumaonekera olo nsonga za matako zikumaonekera eh, so what and i'm not saying

okay so izizi ndi zofunikira kwambiri so a, a vj ken ada amene aja awo uh, mlandu umene uja sangapambane sangapulumuke zimene angapulumukire iwo ndi za corruption basi ndifa yake ndita mmene ndimafufuza nkhani ndamva kunena kuti uh, kesi ili on the way akusintha lawyer do you know lawyer amene akubwerapo akumbweresa goba chipeta you should know that they are preparing

so that's why this case is very important and i'm telling you i'm taking up this case ndikuyamba kuyisata ah, nkhani imeneyi ah, chifukwa chonena zokuti mmene angolowa a Goba Chipeta mu nkhani so ine ndinadziwa kale kuti kodi chikuchitika njani fake ndinayamba kufunsa za achina ndani za achina Phwedo kesi ya Phwedo ndi vj keni kenako ndayamba kuti ayi ndikamba za vj keni chifukwa ndikudziwa chimene chikuchitika mkesi moja achina Goba Chipeta apita kuti akayikemo ah, u- ah, masikilu awo awo a cartel eh, kuti akapange akasokoneze chilungamo Ah, where are you where are you on a child's rape ya clear umboni wooneka nkhani ya clear muli kutiko uh, inu amene mumapanga za maufulu a ana munthu winawake mwana ndithu anagwidwa ndi vj ken

ifeyo we need to be proactive tisadikire kuti azapereke chigamulo chija achina chika- achina chikopa kenako tizizakhala no reactive hey, atulutsa ndalama hey, ndalama judgment no panopa tipange stop because corruption ili mbalambanda pa kesi imene ijayo so amalawi ndikumemani kuyambira lero saturday mupange maplani anu wednesday pa 27 let me check the calendar 27 may tikupita pa nsi- pa street we are going to demonstrate and the issue izakhala yaikulu because it's about justice in general the case ya finance bank is just at the heart ndinga yangokhala the theme yangokhala the title koma pali ma themes ambirimbiri eh? pali issue ya milandu ya marepu iyi imene sikuyenda bwinobwino yogwirira ana akagwiridwa imene ikuponderezedwa pali makesi a industrial relations court anthu ogwira ntchito amene mukugwira ntchito mwagwira ntchito uh, uh, koma uh, mwayambana ndi abwana anu sizikuyenda ku industrial relations court kuli nkhani za anthu amene munachosedwa ntchito nkhani zina ziku high court nkhani zina ziku ndi gulu la anthu ambirimbiri amene mwabwera kunena kuti kodi nkhani yakuti a kamangila mutithandize kodi nkhani ya tonsefe tikumemezedwa kuti tipezeke ku blantyre ku lilongwe ku mzuzu ku zomba four registries we are going pa 27 May. It is your chance to show that you care about justice. It is your chance to show. Apolisi azatiteteza. They will be protect. Palibepo violence. There will not be any violence. Kwina kulikonse kulibepo violence. Ndipo a minister aziwa makalata tipanga china chilichonse malamulo ndi ndi aifeka. We know the law, what the law provides. A Chisalewa, uh, Mukhito, tialembera zonse. Uh, we follow the law.

cares about justice will be on the streets azibusa uh, uh, uh, uh, ma traditional leaders as uh, mafumu uh, ma mp we are bringing everyone justice wednesday pa 27 may is justice wednesday the, the high muli nkhani ya uh, anthu amene zakuntchito wakuchosedwa pa anthu amene sakulandira ma, malipiro awo anthu amene njenjenjenje ndi demo ya dziko lonse koma tizayipanga malimuza anthu amalawi amene azapita akuzatimira amalawi tonse tonse sitingakakwane mu street muja koma tiyeni tizatuluke um, monday there will be a press briefing that a team uh, uh, that is organizing all this will come out and will speak in detail all the details all the leaders the group leader so let's organize each other let us be proactive if if amalawi satuluka you will see mene judgment ija itathamangire because ya cartel ija ikuyang'ana chonchi Eh, cartel ija ingoyang'ana kuti anthu amalawi agone or amalawi because the voice that will come on wednesday on justice wednesday if people don't come out it will show that you don't care alibe na- mulibe nazo ntchito kuti ndalama zituluke mmene zakhalira zikutulukira

mmene tateromu the cartel ikupanga kale organize zambiri ikulipira kale anthu it's already paying people it will be calling all uh, leaders it will be doing also paja amapanga amapanga ma press briefing on kamangila koma nthawi yakutherani madolo pungwepungwe malawi kuphunzitsa kusangalatsa komanso kudziwitsa pangani subscribe kuti zisamakuphonyeni